Anyamata a zikwanje. Eya, nyamata wa zikwanje uyuyu uyu. Ameneyutu watha uyu. Eya, ameneyu boma lamutapa koma ndi zonena kuti iyeyu akuyenera kukhala kuti watha ndithudi. Ameneyutu akuyenera kwawo kuti kukakhale ku Maula. Chinkachitatu kulumira lilime, penanso ndi kumalumira mano. chitamukwenya ndekuti Sylvester Namiwa mukuonanso pa screen wed ndekuti ndikumuphetemula pamene pajapa mwaiona chinali serious kwambiri sichinabisenso nkhope yake olo ndi pang'ono pomwe nde achita patu kuteko kuti chikayankhe mulandu umenewo palinso mulandunso winanso Ee amwene, fisitu ndi fisi amwenetu. Tifotokoze bwanji motere kunena kuti, tinakupatsanitu nkhani ya nyamata a zikwanje kuti anagwidwa angapo ndithu ankakwana kaya 11 amene aja ndipo milandu yawo idatsekulidwa ku khothi kayaso zikuyenda bwanji tigagada kuti kumeneko zikukhala motani. Koma ndiye kutitu chinali chaka chatha chimenechocho. Koma kuchoka nthawi imene ija atapatsidwa ma belo kunapezeka zonena kuti panali ena tu amene iwowo sanamangidwe. Kumadabwa zoti anapita kuti no ena malingaliro kuti anathawa mu dziko muno. Koma ayi ndithu mmodzi tu mwa iwowo ndi amene mukumuona pa screen panopo. Pamenepotu chithunzi chake cha kilini icho eti atavala ndithu red barretta. Amenetu dzina lake kuteko ndi Nelson Chipokosa. Ndipotu ndikukumbukira nkhani yomwe inkavuta m'makoment ndikulutsa nkhani zimene zizi ku Malawi Trends yathu ija, kunadzapezeka zonena kuti anthu ankakamba zoti kodi ameneyu nde bwanjino samangidwa ali kutino chifukwa nkhope yake tinachita kuiona, ndamenenso ankachita kumenyanso live live apolisi akuona pamenepopo kodi iyeyu nde ali kutino pagululo bwanji palibepo Eya, finally-tu ndizonena kuti amutapa, kumapeto kwa week yatha apolisi of course akhala akumusakatu kuchoka nthawi imene ija kufika panopa koma amakedeka ndithudi ka amayenda njira zotani kufikirano tsopano kumapeto kwa week yatha pamene amugwira komatu chimene amugwirira si mlandu umene uja okha amugwiranso chifukwa anapalamulanso mlandu wina mwaiona Anthutu osokoneza amakhala ndi osokoneza. Olo zonena kuti iwo akufunidwa ndi police alibe limodzi samaopaso amapezeka akapalamulaso. Wapalamulaso mulandu otani? Iyeyutu kuteko eti? Anapezeka zoti wapeza client wina wake basi inotu customer kuti ineyotu akulu akulu ineyo ndimasintha ndalama zakunja. Mundipase ndalama zanuzi ndikusintheni. Nde kaya anampatsa ndalama za mtundu wanji kaya anali ma euro kaya anali ma dollars kaya ndi ziti zinali koma ndiye kuti ndalama zonse zijatu ndiye kuti kuti zimene akumakwana ndalama zokwana 392 miliyoni malawi kwacha ndiye kuti tu zikasinthidwatu zimenezo ndipo izi nzinthu zoti zimachitikatu kumayambiriro kwa mwezi unowu wa february 2026 Basitu watenga ndalama zija zonse kuzisintha zikuyenera kukwana 392 miliyonitu ma guys, Malawi Kwacha. Basi ndikuthawa nazotu basi kum'beranso munthu ujanso. Mwaiona? Kuti ah iwe wapalamula kale mlandu wina uganiziridwa kuti iwe unali mmodzi mwa anyamata azikwanje upita ukapalamulanso winanso uwu. Ndalamatu zochulukatu izo. Zomwe tinganene ndi chani? Ndiye kuti ndi mkhalidwe wake kuba kusokoneza kuchita zaumbanda choncho mwaiona eti bwanji tipangeko pay attention chithunzichi cha omenya anamiwa apa eti mukuona pamenepa eti nde tione side inayi bwinobwino kuzumula kuti mwaona apa zikuoneka ngati amachokano kojimula chifukwa akuoneka ngati anyamata amenewa ndi aja amajimula ajatu basi akanyamula zitsulo ndiye kutino aziopsezatu anthutu kumabera anthu chani zosakhala bwinotu zimenezizi. Anyways tikukambano zotani? Apolisi akwanisa kumugwira makamaka mlandu umenewo utatuluka zonena kuti iyeyo wabaso ndalama zimenezo 392 million Malawi kwacha amutapa. After kumutapa ndipameneno akumuuza kuti ah iwetuso ndingati kuti mlandu wako ndi wokhawo iyayi. Ndiiweso amene takhala tikukusaka iweyo. Iweyo ndamene unali mmodzi mwa aja omenya anamiwa. Ukayankhira milandu yonse iwiri pakamodzi iweyo. Eeetu nde tikunena panopa ndi zonena kuti ali mmanja mwa police akufuna kuti akampanga process china chilichonse basi akakumane ndi lamulo mmene limayenera kukhalira akafike pa khothi kaya azikalembera ma belo nanga si nde kuti nthawi ina ili yonse zigandanga zomapasidwa ma belo kumadabwa kuti zukhala motani nchifukwa chake ndimanena kuti tibwera tikambe imeneyo koma choyamba tikambe kunena kuti a police apapa ntchito nde kuti no mukuitha Mwaitha kugwira anthu ngati amenewawa chifukwa akamakhala ndekutino ali mmaliyenda mo chonchi koma tikudziwa kuti anthuwa adapalamula ndipo maumboni alipo timadabwa kuti apolisi kapena mudziwapo kanthu mukungowasiya anthuwa zukhala motani kapena mulephera kugwira ntchito yanu koma ayi finally mwamugwira munthuyi kuti akumane ndi lamulo mmene zimayenera kukhalira ngolakwa ndekutitu Nde nde basitu kukakhale kwawo. Ngati ngosalakwa ndekuti amasulidwenso malingana ndi lamulo mene limayenera kukhalira eti? Now tikambeno za ku court tsopano. Nkhani za anyamata azikwanje muona kuti zii zii? I think chapakati apo kunadzaulutsidwako nkhani zimenezo zinadzatulukako kunoti iyayi azikwanje kukhala ngati akalowa mu court chanichani komano ndekutino serious yake siikuoneka iyayi. kumakamba zoti chikuchitika ndi chani? Ndi chaninso chimene inuyo mukudikilira ku khothiko? mm? Ifa ife nde tizidabwatu pamenepa kuti inuyo ndi amakhothi ndi amene muli ndi vuto. Ifa number 1 anthu awawa munawapasa ma bail eti? Chabwino malamulo amati apasidwe ma bail koma anthu awawa zoonatu izizi sizabwino olo ndi pang'ono pomwe tikamawawona choncho kuti anthuwa ma ma maumboni alipo, Apatsidwa ma belo, chabwino, mutini malamulo, tiyimike apopo, apatsidwa ma belo, wina aliyense ali ndi ufulu wonena kuti akhoza kulandira belo. Koma kodino iwowa nkhani zawo sizimayenera kukhala zatha panopa? Tukambatu ndiye kuti za nthawi imene ija kaja mu November, December, January, February, 4 months nkhani zawozi sizikudziwika kuti zikuyenda bwanji. Ngati analowa mu court, I think tinangomva kamodzi kaya mwina analowanso mu court koma ndiye kutino kumenekoko chikuvuta ndi chani? Chifukwa ndiye kuti mukafuna ma umboni kodino Ma umboni palibe? Anthu okaperekera umboniwo palibe? Ma video palibe? Kodi nde kuti zithunzi palibe? Mukamakamba za umboni oti eya tutolerabe umboni tutolerabe umboni tingakumvetsetsenitu kunena kuti no mwina mwake nkhani zake palibe ma umboni. Koma nkhani izizi umboni wakenso muutolera kuti no? Inu tapitani pa Google kaya tizichita kukuuzani? Tapitani pa Google mukangosearch anyamata azikwanje ndekuti akumenya Namiwa. Zithunzi zikam zimabwera zambirimbiri pa google. Mufunanso kapena google yakulepherani tapitani pa facebook mukasecha facebook mukalembe kuti Namiwa akumenyedwa ndi anyamata azikwanje basitu zithunzi zikabwera zambirimbiri. Ngati mukukanikanso tabwerani pomwepatu pa justin tech muzatenge ndekuti muzangopanga screenshot zithunzi zimene tikuzionetsazi. Ndi chaninso zimene mukufunanso chonena kuti inuyo mpakana anthu amenewawa akumane ndi lamulo mmene limayenera kukhalira. Now ifetu tidabwatu nchifukwa chake timanena kuti uyuyu uyu watha uyu. Uyuyu watha ifa chani? Pamene mulephere kuwamanga anthu awa nde tidabwa pamene uyuyu mupezeke zoona kuti mulandu wakenso kuchedwachedwa tidabwa kuona kuti chikuchedwetsa ndi cha chifukwa nkhope yakeyo mukuiona pamenepo pamenepopo mukuiona ndi yemweyutu uyu. Ndi yemweyu munthu wake. Ndichaninso chimene china mukufuna kodi kumenekoko? Pena paketu mumatidabwisa m'makhotimo. Ndekuti mumadya ma banzi kapena china chake chikuyendapo. Inuyo muyenera anthu amenewa milandu yawo ithamangisidwe, anthuwa agamulidwe ngolakwa apite kundende ngati ngosalakwa amasulidwe. Koma ndekutino tizikhala rolling rolling on and on, on and on mpakana tikafike ndekuti kuchani? Kuchaka cha 2027 nkhani zake zomwezi. Mpaka kuti tiziyiwala? Simutithandiza makhotimo akutitu.